Moni, ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku South Africa. Timapitako kwabasi, zochitika zachuluka ku South Africa, koma tagwirani chakumwa tiye ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Babita Deokaran ndipo mu chaka cha 2021 anali ndi zaka 53. Babita anali single mother mwana wake kamtsikana and amagwira ntchito ngati acting chief financial officer ku Gauteng Department of Health and anali ndi oversight kapena titi amayang'anira chipatala cha Tembisa, Tembisa Hospital. Nde Babita atayamba kuyang'ana ma documents, ma finances, zogulagula procurement, ma payments a ku Tembisa Hospital anadabwa kuti zinthu sizikupanga add up. Anapeza kuti kuchita compare ndi zipatala zina zonse zomwe zili around ku Gautengiko, Tembisa Hospital imagula zinthu zambiri kwambiri kuposa chipatala china chilichonse komanso imachita spend ndalama zambiri kwambiri kuposa chipatala china chilichonse nde anayamba kuwunikira kuti kodi zomwe zimachita kugulidwazo ndi chani ndi zodabwitsa kunena kuti pena mabigiri mabaketi folo anagulisidwa anagulidwa pa mtengo wa 40,000 rands pena akuona kuti akugule- akugula ma skinny jeans kuti ah, chipatala chikufuna ma skinny jeans achani akayang'ana atere akuti ma leather sofas mipando ya maletha zinthu zoti sizikugwirizana ndi chipatala kuti zinthu zakuti zachani koma mitengo yake yapamwamba kwambiri yayikulu. Nde anapitiriza kuyang'anitsitsa further anaona ngati kuti pakuchitika zachinyengo. Nde anayang'ana makampani amene akupanga supply katundu uja kuchipatala. Analipo makampani 217. Makampani ena oti angopangidwa kumene. Kumadabwitsa kuti kampani yoti yangotsegulidwa kumene yachitidwa register kumene yapezeka bwanji ndi deal kale yonena kuti izichita supply kuchipatala. Between April and June 2021, chipatala cha Tembisa chinapanga process ma order 1203 za mtengo wokwana 500,000 rands. Kudabwitsa kunena kuti aa, ah, ah, zikutheka bwanji kuti malipiro amenewawa akungodutsa mu nthawi yochepa ngati imeneyi and makampani 217 onena kuti makampaniwo ndi andani and kuyang'ana ndalama zomwe chipatala chachita spend anapeza kuti ndalama zimafika 850 million rands kuti nde akugula chani. Anayesera kuyamba kufufuza makampani aja kuti ndi a ndani. Anapeza kuti ambiri mwa makampani aja anali a munthu mmodzi pamene ena anali a anthu oti zongolunzana zokhala ngati kuti pamachitika zachinyengo ndithu. Makampani 20 anali a munthu mmodzi and zinali zonena kuti sikutinso inali kampani, ingokhala dzina chabe n'kungokhala ndi adiresi. osatiso kampani yoti ikuchita supply china chilichonse koma akulandira ndalama zambirimbiri. Babita analemba lipoti msangamsanga n'kufotokoza zonse zomwe anapeza n'kutumiza ku Special Investigation Unit ya kuchipatalako, kunena kuti, Ndaona zinthu zonena kuti ndikuona ngati kuti pakuchitika zachinyengo, muchite investigate please. Kenako Babita analembanso lipoti ina. Mu lipotimo anachita kunena kuti, Ndinawauza kale abwana akutiakuti, kuchita kuwatchula kuti pakuchitika za kuchinyengo achite investigate sanandiyankhe ndikudikilira koma am just reminding him nde amasunga zinazo ma email ake zinazo anatumiza analembanso report ina yoti inangokhala kungoyisunga koma anadzayamba kupanga mantha anadzaganiza kunena kuti kodi zikatuluka izizi akhala safe patangotha 3 weeks after kupanga ripoti zonsezo pa 23 august 2021 Babita anatenga mwana wake amakamtula ku sukulu mammawa anamtenga anakamusiya kenako iye uja kumabwerera nde akufika ku nyumba kwake ku johannesburg akuti azilowa mu mpanda panangotulukira galimoto bmw munali anthu Anatulutsa mfuti, anayamba kuiwombera galimoto ya Babita ija. Anaiwombera kambirimbiri kenako n'kuthawa anthu aja akumapita. Babita sanali yekha, anali ndi munthu wina. Munthu winayo anali bwinobwino koma Babita anamwalira. M'pameneno nkhani yake anthu anayamba kuganiza kuti, Ati waphedwa ndani? Inachita kuoneka kuti inali assassination. Apolisi kufufuza kuti ayang'ane ma CCTV, anapeza kuti ma CCTV onse anali atapangidwa disable around dera lonse kuyambira komwe amachokera ku school kufika ku nyumba kwake. nde zinali zodabwitsa kuti eh, amene ali ndi mphamvu yofika popanga disable ma cctv ndi ndani koma anachita conclude so kunena kuti anali akupangidwa follow kunena kuti anthu amamuyang'ana routine yake kuti amayenda bwanji chani plus ma neighbors anapanga report kunena kuti bmw yo anayiona kangapo ndithu kuti inadutsa kangapo anayipanga describe bwinobwino mpakana anapereka ripoti kwa apolisi apolisi anapanga follow up anayipeza ndithu bmw yo mapeto ake azibambo 6 anamangidwa atamangidwa wina anaulula kunena kuti analipiridwa 2 million rands kunena kuti amuphe Babita. Anthu ake maina awo anali Phakamani Hebede, Serene Mbele, Zitha Rebede, Siphiwe Mazibuko, Siphakanyisa Dadla ndi nlangano ndlovu mmodzi mwa anthu amene anamupha nayenso anaphedwa anangoomberedwa amene anamuombera sakumudziwa tsono azibambo anthu 6 wa anapanga deal analandira ma sentences ochoka between 6 years to 20 years depending on mbali yomwe anatenga pomupha Babita komano nkhani inakula kwambiri ku Tembisa hospital kuja anthu ena anachotsedwa ku ntchito chani and pamene afuna kufufuza pamapezeka kuti chipatala chakolezedwa chakolezedwa modabwitsa kuti akumayatsa chipatalacho ndani ndipo akuyatsako chani almost like afuna kubisa zina zake mwina akuyatsa madocuments chani abale ake a babita akhala akuvuta akufunsa kunena kuti kodi chabwino anthu 6 omunawamanga koma amenewo anali anthu ongotumidwa ife tifuna amene anamtuma anawatuma anthu amene analipira 2 million rands kuti babita aphedwe ndi ndani eti nde nkhani yake ndi yayitali. Ena mwa makampani 217 omwe Babita anapanga discover kuti akupanga za zopanga supply zinthu zokayikitsa anali a businessman Vusimusi Cat Matlala. Zimenezozo nzoti achita find out ndi apolisi ndipo akufufuzabe for now and akuti ma contracts amene amalandira anafika pa ndalama zokwana 13.5 million rands amene anali okhudzana ndi vusimusi cat matlala koma up to now milandu ikufufuzidwabe investigation siinathe ikupitirirabe akufuna atapeza kuti anawatuma anthuwo ndani ndipo aliyense amene akukhudzidwa ndi katangale okhudza chipatalachi ndi nkhani yomvetsa chisoni ya ku tembisa hospital ndi babita amene ankangogwira ntchito yake amapanga za chilungamo koma anapeza kuti anaphedwa iye anachita ripoti nkhani kuti ichitidwe investigate amene anawauza kuti achite investigate anangokhala chete kuyikhalira nkhani ija mapeto ake iye nkukapezeka kuti waphedwa zoopsa kwambiri zikomo kwambiri